gịnị igbu mgbe na-abụghị ma ọ bụ m kọrọ ji na na ikwe gị akọ ọ bụ m kọrọ ya ya bụ oshi ji oshi mgbọ anatacha mmadụ isi mmadụ oshi ji na azaga ihe i jekoje eme bụ ị na-ere anya ngwugide ji na mụ jekoje egwu nwa ọcha n'ime ala onye n'ime ala aka m adịghị na aka gị adịghị na ma abụghị si m na gị ejighị azụmgị bịa ezute oji kọta mgbe kpuchite ọnụ gị kpuchie nụ iri kpọta gị iyi ka echi na-ere anya mee nka mana gị gere nchi ijekwuja nọ mbe ijekwuja nọ mbe ihe i jekoje eme bụ ị na-ere anya ngwugide ji na mụ jekoje egwu nwọcha hmm? bụ ị na-ere anya na mbe ị fụ mbe na mụ na-eme na ezi m ga-eka nwọcha ifuguche cheme ya ifuguche mbe ị na-ere anya mbe na ị na-eje na ha onye nwe ji sị m papa gbaa na onye nwe ji abịa ị gbawa ị gbawa ị nụrụ ya na m kara anụmama m papa gbaa na onye nwe ji mere gịnị abịa na-ere anya mbe jeje ya na-ere anya mbe oo kansa mmadụ chukwu kere ike ka ọ gbụrụ ji dị- ọ na-enye onwe ya emegitere ka ọ gbụrụ ji dị ha na yara ji karụ na

m ga-ama gị tie m ji eme eme gwa na efum afụla bụ echiche nwatakịrị na-egbo m echiche ya egbo m tinye m ji eke m ebune ee jeko nwuchi mbe na-agbalị na-eku meji na nke bikọz ya na-aga na-atụrụ m n'ọnụ ezi ma mkpobo m ihe na m nwere onwe m na-aga na-atụ ya m n'ọnụ eka gịnị mgbe m ji eme na ebiko gịnị mgbe m ji eme gịnị mgbe m ji eme

amefere gị ihe na alụ mebiri eme mgbe ka akpọjolu na mbe fekere ahụ isi na ọ bụ na nke ndewe ọ mmadụ maka na eje aha ka ụka ụka chere chere chere ma kama ka ụka ikpere m nọ n'ala ka ikpere gị nọ n'ala ibe darịrị oshi ikpere m ikpere ikpere ikpere kwe ikpere n'ọkwa mbe ikpere nụ biko nụ ka ụkara ikpere m bụ ọ na n'ala ị na-afụ ya ka ejijele m bọm ka kwa isi ọ bụ na nke ndị hmm, tanza ya echile mgbe m jekwa ya bịa ịnụ

ọbịa ihe na na-eme ya eh, mgbe na-aba ogwuso mgbe mgba na mụ na-ejeghị na-egwu ji m kemgbe na onwe m che echekwa ngwa ọgụ na anyị mụ na anyị gị na anyị eh. ọya ọja bụkwa bụsị na gịnị ndị ndị awụsa kwụsịrị na ma bịa ya ekwụsị na ma mgbe na-asa ya na garị n'ụzọ bee chezore jụma m ịmara ma ọ bụ nke ndị awụsa anaghị m ajụ anụ ọbụgụ bụ bịa na ịmara mgbe mmadụ okwu agụmahịa chile mmemme nsogbu adịghị nsogbu adịghị nsogbu adịghị

ihe na be mụtara papa gba azonto azonto azonto azonto bụ gịnị ị nọghị na-ele anyị anya mgbe m na-eme ekere na time ya aga eme time ya aga mana mgbe unu na-eyi bongo na-ete kwọkịrịkwọ mgbe nfụbụ mmanụ kun ị madịrị na nwere mgbe mgbe nwa ike na fokere ha ga-edije iwe ne ọsọ bụ na nke ndị ọma ọ bụ mmadụ ọ bụ mmadụ be m si ị gakwa ma ga mụnyere ama m bịa ị mara ihe bụ nụma m ihe ịga nfụ m si na ịga bụ ịga na ihe ndị na-echite gburu m anya na ọ ya bụ ndị asị ma ka mmanụ gị bụ nwa m na-enye na-ajụ m ọmọgụ mgbe na gị na-ere ekwa m na lawara lawa bụ ya ga-eji ihe na-ekporo m anya ghara ịjụ m ma ejelibe m mekpụrụ ị ga-akpọ ibe m ọma onye kwa m dọwara dọa mbe tekiri megiri kwesịrị ịma na n'ihi na onye na-eme ka ịta na m oyere onye rabi na-agwa nna gị na enweghị ike ikpuchi nna gị anụmanụ ihe na a ga-agwa gị na i kwesịrị ịma na a ga-agwa m na m kwesịrị ịma sọ bụ onye na ọ bụ gịnị bụ ekele sọ bụ nke ndị mmadụ ọmatụ ọmatụ ọmatụ Ọ- ọ ma atụ Ha! nke ndị ọmatụ Nke chi ga-enye ego na ga-eka O? ị mara ekwuru a na-eme mmadụ mmerụ Uh-uh. o nwere igwe na-abụ ga-eka m na Ụkwa bụ- ya bụ chen a na-awụ mmadụ Ọ kpụrụ ihe gị ihe ga nọ ebe bụ Ejibe m kwuru na mbụ onye era. ma mgbarụba mgbarụba m ga-eji nwe ọpọchịchị ije ebe na m chọrọ ije ije we

ihe na iji eh, akọta ihe na-ehete ndị be gị oh, ọ ga-eme nwere nke ụwa atụ ụwa ọ bụ ya bụ ihe na-ara na m ihe na-elele ifugo onye m okpologo na ọ ga na-abịa mbara ime ji m n'ụlọ ebu ya ugwu tatọ kpakara ta kasị ta ọsọ atọ ọsọ ya bụ ya bụ mbara na afụfụ nọ afụfụ daga ihe na ọ ga na-amịra ga

kpọsọ m na-eke asị na mbe jụ enu na-ada m ha ọjị nwere ọjị nọrọ m wetaba ole na ole bụ ị ga-awa m ọjị ma ọ bụrụ na m bịa ị na-ada m ha sisiba ị mara na m nwere sisiba mega na ọ bụ ife afụ chọọ bịa bụ onye na ya chọrọ onye ji ada ha Mere ụmụ na-eke abụ na onwe mmadụ ife iji erute ya na juu ihe. Onye ịdị abụ emne ha mgbe m na-eme. Efu ikokwe m gị na ọgụ mmeta a ga-ede ma ọnụ ọlekwa ido ekpere obodo gbọlọdụ. Ọ na ọ bata m vuru levu na-aga ma ivu ngam. Ọgwụ nwa n'ebe St. Mary. Hmm, Madam St. Mary, ị ma na nke chi na anyị na-asị bụrụ okwu na-esi na achọ shed ọ ga-ekwe gị ekwe inu m maọbụ afụghị shed ma afụgaga na-ana ma meru rekọ ị na maga eje mbọ na mmeje mbọ m ị mara na emefe a ikwu ihe wọchị bido ị ga na-eje mbọ wọchị bido ị ga na-eje aga bifụga aga bọ gaa

ma ị meghị teme mmadụ ọ dịghị nweta m onye ọzọ mgbe anfụ mbọsụ vizitere ndị beghị bịa wụrụ ọgụ ọ bụ m guzoro ha ezi megego bịa na shed na ma anyị ṅara mmanya shed ọ dalara n'oge ọ dalara n'oge ashwa ị nwetara shed n'oge ashwa oge ashwa dara a bamara gị mba mba kiri ka enwecha abụ ashwa dị ashwa gị

ọ bụ nke onu m na-abịara ibe m bịara ah. ee na ọ bụghị ị je rụrụ arụ mụ na ndị ji ahịa ntajalachi ya be m chọlatara achalata ụkwa oke ị bịara ji gị na agaghị lachikwa nụta ya be m chọlatara achalata ụkwa ha dịga eri ememe agaghị na-achọ ọgwụ ọma

a bịa edule gị obi, ihe mere na a nọta afọ iri ta afọ ise nọ m na nke m na-eje abụghị nke e ji anọ n'afọ iri na afọ ise ah. eh. hmm. eh, na mama gị papa gị na papa m dagara eh, na ihe dị n'ime ya bụ na ọ mụta ashwa na-edu m ya obi ji ya aga bụ mgbe ọ mụtara mgbe ọ mụtara ka ọ mụta na ọ laa n'afọ iri na ise n'ọbe ọ mụta ka ọ bụrụ na afa na-abụ ọ mụtara na-edu m ya obi maọbụ n'afọ iri na ise ọ bụ n'afọ iri na-edu m ya obi na ọ bidokonugide arụ nke ma ọ matara ga-enye anyị mgbe na mbọsụ ma uduru chi na-agọ nwa m ya na mbọsụ ụmụ chi na chọtara na ha ebutere mmanya ma ha nụrụ m ego ị sị na mgbe ndị chọtara nwa gị chọtara ya na-evutere mmanya ma ha evutere ọ bụ orure ebe irere mụwe kpọọ dị ataba ma enya bụla emele m sọbụ hayarin bụ ihayarị mụwe kpọọ dị ataba ha evutere mmanya nye gị ego mụwe kpọọ dị ataba ma enya bụla emele m enya nwa nchịra bụla emele m nwa m na-aga abụghị nna nne nwa nke m bụ ama m ka ọ na-emega emega ama m nugere enufu ihe kịta ọ mara ike ị ga na-aka m ga-enwe aga nufge na-ere mara ihe na alele ọ mara n'ụlọ akwụkwọ ga ọ na-eme gị onye te ọ bụrụ na were moto je na-eviri gị moto ma e dịrị eji akụzi m achọ dọị ma ọ na-enwe aga mara ọ bụ nne ife ọnwụcha na nọ mbọ na-agba katapọt bụ ọkụ n'ime ahụ gwamalaka m bụ ndụmọdụ ya mma ya bụ ji evute orute ọzọrọ mmanya nọ evutele mmanya ma ọzọ ekwekọ ụta mefutere ma ma ọ na-agha aka m kwuru ma nke m emere gbalịrị nọọsụ ahụ ọ ga-adị mma ndị ndị ọzọ bịara bụ onye asị m nne ya ejikọ ya ya zụta nwa china ndị zara sị ya ntụsa nta ego ya zụta ọ dụga m n'ekuku

ikpotere ndị be ihe na gị na-agbata ịnya ma ivu gbegbe anya kpọrọ kpọrọ ha na gịrị na-afụ ụzọ bụ ga-abụ gị bụ onye nwere nwari nwe nya bịa ga ejighị nke gị ji afụchiri ụzọ mmanya ajụ kutukutu bụ ihe kara kara ma m jere onye na-abụ gag onufu m na-agwa gị

ude ifu gị efu m na-agwa gị ifu m ihe efu m na-agwa gị ma ọ dịrị ka mkpịrịkpa ma o soro elu na ihe m maara bụ na ọ gaghị chọtara gị ntanta o nwere ihe ị na-arụ n'ụlọ e ga afụma tụgọdụ uche na ọ bụ n'okala mụ n'ogata mụ kwelere ntanta wadu n'ofe ịkọgọ ife gị eri iri gị ihe na-efu na ọ bụ rie nri nyụọ nsị dị ma rie nri na nyụọ nsị ịchụkọta ka ị na-eri na ọmụma gị na jere ji akwadoro na abụ ma ọ bụrụ na ọ ya were ọnụ ya ka ọ manụ gị ihe ọ bịa were ọnụ ya ka ọ manụ gị ihe ọ bịa na gị na-ayịrị nwa udele bịa na gị na-akpọ agwa asa anaghị ka ebulete na moto m aka ma gị tukwu me na ndị na-ebibe ju si gị ndị gịnị ma be kaba ihe m na-aka bụ na o nweghị mgbe m na-eje ntana mmemme nwa ngozika aga

a na egbu oge na moto agwụ gbale ma iji akwado mmemme unu gbale lachiri azụ nje nke ma mbụla agbasịla kerozin ka ọ bụ gị a na agbakwa kerozin ọ bụghị kerozin bụ ijikọ ji abụ afọ nke kerozin ọ bụ n'ụfụ m na nwa ngozika na-eje mgbe m na-ekwu maka naanị m ekwu okwu kerozin ọ na ekpe shusha mbọ m na-egbe uche kwarịghọ m ji ekpoche m ma abụghị shu aba na-ekpo mgbe nfu ihe na-egwe ọ bụ ashọ ọgwụ bụ ijikọ ji ama ashọ ọgwụ kwa gere ntị eji okwukwe m nke alatakọ ga alatakọ eji okwukwe m ị ga na-alarute ekpo m catapult m jeko na ejeko ya ekpo catapult m o nwere onye jeko ya gbapụta mbọ asị m na na alụ alụ ọgụ mbọ aka kpọ m sọ m iwu gbatụtụ onye nọ n'olu catapult m jeko na kwado m ọsịsọ

izere gozitare ise shedi ọgago bụladalada ya nye ire nye ya ga na-eriju ahọ ị ga na-eriju ahọ mgbe gị nwee m echiche ịmụre ma ịmụtarị ise ihe nfogedere ibe gị na-eme bụ ị ga na-eme ise ma gị ezila ochi ise na ọ bụ gị na nwee m akọ na uche ma ị chetere na nna gị nọ na nne na ọba asị na ọ bụ nna zebụrụ nwa nwayọọ zezegere nna ị nọ ya na ọganere ijekọ nwa ọcha unu na ndị oshi ezutele n'ụzọ ndị ajọ mmadụ ezutele n'ụzọ nọles ma ọ bụ ya na onye na-efe ezutekọ unu na ndị amoosu ezutele n'ụzọ unu na accident ezutele n'ụzọ gabụ ha na ndị ole bụ ndị ji ezute ma mmakwara ma mmemme ka kpụ n'ihe m na aka na n'okwu na agbọsọ n'ọnụ na ọ bụ ha anaghị rere ị ga-eji eko weta ka gị bụ ijere bụ a na-agị na ịfụghị aja na na-egbute gị Etele m mmanụ m ị na-aka na. ịmago lọdụ

na m na-ehe enwe emume ihe anyị na mgbe anyị na-ehe ga na-eme ihe ndu aga na-ekwulite n'ihe ebe ebe ọ bụ ọ bụ na mgbe ọ bụ ịchọrọ afọ igo imu na gị kpara ihe kpakpụ n'ọdụ gị ahụ na gị ji akpa ife iji amara igwu na

i jikwa ego gị n'aka anọkọ nke nta abụghị nke ọsa na ọ bụ ijere foto isi m na na-abụ na ọ ga-agba agbakpọ ọsa gere ma na anọ m na nta mee

nke mbụ bụ gorido okpuru nri onye bụ efe nwe ya ma ọ bụla abụla ochite oge ịfụtabịa nọchite m ụzọ n'ọnụ isi dị m ma ọzọ bụ ọ bụrụ na o meshire gị ike ị ma na ego bụ mmadụ ka ọ na-eji amịwa anaghị amịwa ọ bụrụ na o meshire gị ike risiri ike ikpotere ehe risiri ike ọ bụrụ na eme gị nwaanyị nwe iri nwaanyị ma o meshire gị ike risiri ike na nsogbu adịghị n'obe ngwụcha n'ọla ya mbe eji eri ego mbaga o mekwara abatakwa mmanụ ya na ụmụghị ihe ọmụmụ na-ekwu ọnwa bata ya bere ga-ebere n'uche o ya bere gị n'uche biko ije ụwa ekwe onye ife ofuta ọfụsọ bụ ụgwọ onye azọpụta ọsọ bụ ụgwọ ama m ndị ama m ma ndị na-eha gị na ndị ndị ji ụgwọ na o nwere ọzọ Yes.

ndị ndị chemist ah, dọkịta alakwa ị daga edeghị gị na record maka na ịhụ ya na ọ dara aga Eho, nke na-eme gị ga-aga ya. Obi ụtọ nara m eho rịgịrị m nụchụarị m akọwata m tega ọ na-eme ihe na-eme gị n'obi mara ọgwụ ji irete irete ji ala ya nwụchụa nwụchụa. Ọ na-ata gị ata n'ahụ? Ọ na-ata m ata. Hmm. Hmm. Nsogbu adịghị na ya. Ma m nye gị ọgwụ ya. I ji ego gị n'aka.

ọdọdọ ha na ịgbara ọsọ ya erute n'oge na ọbụla ebu na ori abụọ na ọbọta na o bido tara ire na eriri ya ọdọ egwu na ọbịa ịlaik jisi ike bido gwuru nri ọya ọyị before enwele gị na ọbịa ịṅụ mara gị nọ n'ọgwụ ala nga mgbe obodo ọ bụla before enwele gị iri ji ori ahụ ee gị ji eri ya ịbụ ga anụfọ nwa ọdụ mbe ọ bụ ọ bụrụ na o mechire gị ihe ike risire ike na ọda na o mere gị nwayọ nwa irire nwayọ ma o mechire gị ike jichire ike na nsogbu adịghị n'obi nwụcha na-esi gị ala ee ehe o nwere nwunye nwaanyị m chiri dị ime ma ịhụ na-enye nsogbu n'obi mara ọgwụ ji erete dadị onye na amị ire oke ọ dị ime ọsọ ime meshilile na anafịa anafịa obetọ nara n'ihu Mhm. Eh, ife bụ na ị ma na ndị dị ime bụ obi ga na-apị gba echi da aga eka ee na nsogbu adịghị na anaghị tere eme isi kebe na ọgwụ ahụ na ma nye ego ya ọgwụ jee ka ala dogwu ya ọyọ ọ ṅụrụ a na-ahụ ugboro na n'ụla Hey, ndị dị ime ya kọta ya m ga na-apịa isi ka anyị wuo otu isi a sị gị wuo Chukwu wuo chukwu a sị gị wuo otu isi emela esi mmadụ mmadụ ka a ga na-aya ya dị anyị na mmemme ọzọ yawa ga ifo isi ya ngpe na ọgbọ ngpe ihe no ya ha kụtara te mbọ na na ya kpokpo ngama ọgbọ ngpe na esi ala mm ọ bụ Ndị ga-afụtara ego ole? eh mgbe m na wetere 250 mm Ada. Mgbe m na-arụla site na mgbede nye gị ego ka. ọ ga-abụdo ụwa ji eme ya cheta ebe m ga-afụtara na shedi nta na ama m tego na dị na-emere m isi na ọnwa na-eresi gị unu unu ndị ya chọrọ onye nje ka eje eweli iwe na ọbụ ga mbọsị ji kwụgara ịnọ ọdọị onye mgbede ihe enweta m ga-ego epipi nye ihe ọgwụ nụfụ si ya rie eri ya ewele gị ya eri ọgwụ mụ onye na-ebule ji ya bịa bịa nọchi m ụzọ na ebe m Ehe. Bye bye.

chloroquine bi na n'onye ọ na-ara gịnị ndị so jiri to onye ihe mere bụ chloroquine bi na na ọma m kụziri mgbe afọ afọ ebe afọ eto afọ isii na omena na ụmụ ihe ị mụtara na ọ bụ chloroquine bi na-egbu mmadụ mbọsị na igbo onye

Papa nde, onye na-azọ mmiri. Papa nde. Ọ bụ unu meji ha na ọ dara aga. Ọ dara aga nwa onye na-ekwu okwu. Ọkụ gbara chiri.

bịa n'ọbụghị afụba na bịa isi na-agba m ya ya gị na akpa gị si ya bịara fọnọ ọ ga-aja abụghị na ọbụla ọbụla ka adịghị mmadụ arụ ya to onye apị gbara chloroquine onye dibụrụ okwu chloroquine onye dibe